ọ dị mma anyị chọrọ iji ohere a wee kọwapụta ihe a na-akpọ okwu bekee ụfọdụ n'asụsụ Igbo sonyere na anyị ka anyị gbapụ ya ọsọ kedu ihe a na-akpọ lion n'asụsụ Igbo ọdụm ọdụm ị bụkwa nwa afọ Igbo o nwetara ya lion bụ ọdụm ọ dị mma onye enyokwala akwụkwọ m kedu ihe a na-akpọ tiger n'asụsụ Igbo agụ agụ ee nye m aka nye m aka tiger bụ agụ n'asụsụ Igbo kedu ihe a na-akpọ eagle eagle eagle eagle ugo ugo i nwetara ya eagle bụ ugo kedu ihe a na-akpọ ostrich n'asụsụ Igbo ị mara ya ịsa torotoro mba
ostrich bụ chere ekwukwana ostrich bụ enyi nnụnụ nwa nke a iwepụ Igbo nke ọma ostrich bụ enyi nnụnụ ostrich abụghị torotoro enyi nnụnụ ka ostrich bụ ọ dị mma ezinne gbakwa mbọ ka ị na-enweta o kedu ihe a na-akpọ ewe n'asụsụ Igbo hmm, ka m mara onye ga-enweta nke a ewe a na-asụpe ya EWE n'asụsụ bekee kedu ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo
ewe ewe bụ nwunye atụrụ
ifeatụ ọ dị ka ị ya-eji ya nwayọ ọ dị ka ị ya-eji ya nwayọ ka ezinne na-aza ewe bụ nwunye atụrụ mere nke ọma ka anyị mara nke onye ọbụla enwetazi nke a mara na onye abụ nwa afọ igbo kedu ihe a na-akpọ elephant n'asụsụ igbo enyi ọ dị mma i nweta nke a ka m sịkwa enyi ka a na-akpọ elephant n'asụsụ Igbo kedu ihe a na-akpọ crocodile n'asụsụ Igbo crocodile crocodile bụ agụ iyi agụ iyi daalụ rinne i nwetara ya crocodile bụ agụ iyi na-amụtakwanụ nke ahụ kedu ihe a na-akpọ hippopotamus n'asụsụ Igbo oge unu na-agakwa ahụ hippopotamus kedu ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo ezinne kedu ihe a na-akpọ hippopotamus n'asụsụ Igbo hmm. efi mmiri ọ bụrọ okay chere chere hippopotamus bụ akụm gbawara ụgbọ hippopotamus bụ gịnị akụm n'asụsụ Igbo na-amụtakwanụ nke a hmm. kedu ihe a na-akpọ cat n'asụsụ Igbo buusu mana o nwere amba nwamba ị zatara ya ị zatara ya cat bụ nwamba ụfọdụ na-akpọkwa ya olobo maọbụ nwa olobo kedu ihe a na-akpọ hen n'asụsụ Igbo mara hen bụ nwunye ọkụkọ mana o nwere aha a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo gọngọ o nwere aha a na-akpọ hen kedu ihe a na-akpọ ya Avụke. Ihe a na-akpọ hen hen. Hen bụ nwunye ọkụkọ. O nwere aha a na-eji mara ya. Ọ dị mma ka m nyere unu aka. Nnekwu. A na-akpọ ya nnekwu. Kedu ihe a na-akpọ cockerel? cockerel oke ọkpa ee oke ọkpa cockerel ya bụ oke ọkụkọ a na-akpọkwa ya egbene kedu ihe a na-akpọ guinea fowl n'asụsụ Igbo guinea fowl kedu ihe a

n'asụsụ Igbo ele
antelope ya bụ ele
mgbada mgbada mgbada antelope bụ gịnị mgbada n'asụsụ Igbo kedu ihe a na-akpọ deer n'asụsụ Igbo ele ele ọ deer ka a na-akpọ ele mmiri a na-agụka ha na-anụ a na-asị dịka nwa ele na-achọ mmiri ọ ga-aṅụ mmiri a na-akpọka ha nkụ deer bụ ele n'asụsụ Igbo hmm. kedu ihe a na-akpọ owl n'asụsụ Igbo owl

ka a na-akpọ parrot n'asụsụ Igbo ọ bụ nke a mere o nwere onye na-ekwu oke okwu onye na-ekwu chọọ chọọ chọọ a sị na ọ bụ icheoku n'ihi na icheoku na-ekwu oke okwu ngwa kụọrọnụ onwe unu aka na unu agbalịala ezigbo ụmụada kụọrọnụ onwe unu aka ọ dị mma ka anyị chịkọta n'ebe a n'ụbọchị nke taa eji m n'aka na ị mụtala ọtụtụ ihe ngwa sonyekwere anyị n'agba ọzọ abụkwa m ugo chara acha chetakwa na ugo chara acha adịghị echu echu ya dịrị gị ezi mma